Sos militares de sa Guàrdia de Finàntzia de su Cumandu Provinciale de Nùgoro e de sa Tenèntzia de Arbatax ant fatu un'àtera operatzione in s'àmbitu de sa gherra a s'evasione fiscale. Sos finantzieris ozastrinos ant cassadu una sotziedade de su setore edile chi at acubadu a su fiscu balanzos pro duos vìrgola sete miliones de euro e no at versadu chente deche miza euros de iva. In s'ìnteri de sos atzertamentos fiscales sos militares ant potu iscopèrrere chi pro annos s'azienda at decraradu su frassu a su fiscu e at commìtiu unas cantas violatziones tributàrias. Esaminande sa documentatzione contàbile, averguande su volume de afares dae su duas miza e batòrdighi a su duas miza e dechesete, an acertadu sa positzione fiscale reale de sa sotziedade. Sos finantzieris de sa cumpagnia de Nùgoro imbetzes an cassadu duas impresas individuales, evasores totales, chi traballan in Nùgoro in su setore de sas ristruturatziones edilìtzias e ricualificatzione energètica, Sos controllos an acertadu chi sas impresas no an presentadu sas decrarassiones de sos rèdditos cubande balanzos pro prus de duchentas binti miza euro, violatziones a s'Iva pro prus de sessanta miza euro, evasione a s'IRAP pro prus de duchenta miza euro. Pro non si fagher cassare sas impresas emitian totu sos documentos fiscales pro sos traballos fatos, dande a sos clientes s'idea de rispetare sas normas tributàrias. ma ismenticande siche de presentare sas decrarassiones annuales de iva e tassas direttas. In Sardigna in d-unu mese su tantu de sos detenutos est crèschiu dae duamiza chentubarantotto a su trinta de aprile A duamiza chentu nobanta a su trintunu de maju, sos detenutos chin pena definitiva sunu mille setichentos e trintabattoro, sos chi sun isettande su primu zudissiu sunu duchentos chimbante. Sa creschia prus manna si registrat in Uta, ube su tantu de sos detenutos est meda prus de su 'e leze, chimbichentos otantasette a fronte de chimbichentos sessantunu postos, binti ses feminas, chentu chimbantunu istranzos, su bintichimbe virgola ses pro chentu, chin d-una setzione destinada a su regime de arta sicuresa. A lu dare a ischire est Maria Grazia Caligaris, sa presidente de Socialismo Diritti Riforme, chi at esaminadu sos datos de su Ministeru de sa Zustissia cussiderados fintzas a su trintunu de maju de cust'annu. Sa situatzione no est posta bene mancu in Aristanis, ma tocat de ammentare chi in su càrcere de Massama bi sun mescamente ergastulanos. Sos detenutos sun crèschios peri in su càrcere de Bancali, a oje sun battoschentos setanta battoschentos barantasete, e su mese coladu imbetzes fini battoschentos bintunu. Prenu che obu fintzas su càrcere de Lanusè, ue bi sunu detenutos chi ana fattu crìmines sessuales e amparados. In su càrcere de Badu e Carros de Nùgoro sos detenutos sunu duchentos bintunu, in aprile fini duchentos e bìndighi. Sos postos diana dèpere èssere trechentos setantasete, ma una setzione de chentu baranta postos est tancada pro traballos. In sos càrceres de Tèmpiu e de S'Alighera sos nùmeros naran, imbetzes, chi sas cunditziones sun adeguadas. In fines, concruit Caligaris, tocat de sinzalare chi sas colònias penales sun pagu impreadas. A fronte de seschentos novantaduos postos disponìbiles, sun pagu prus de sa metade cussos ocupados, chin una presèntzia de istranzos de su setantunu pro chentu, Su tantu prus mannu de pessones extracomunitàrias s'acatat in Is Arenas chin setantasete istranzos de novantasete detenutos. Su binti de agustu at a comintzare sa de trintuna editzione de su seminàriu Nuoro Jazz ideadu e organizadu dae s'Ente Musicale. A Nùgoro e a sas biddas a fùrriu an a arribare sos menzus intèrpretes de sa mùsica jazz internatzionale chi an a fàghere letzione in sos seminàrios e in sas master class e an a sonare in cuncertos de livellu artu meda. Duncas pro deche dies Nùgoro at a èssere sa capitale mediterrània de su jazz. Su programma de sa manifestatzione l'an presentadu custu manzanu in s'ìnteri de una cunferèntzia pro s'imprenta fata in su Centru Zòvanos de sa Làriso. A s'addòbiu ant partecipau su presidente de s'Ente Musicale, Angelo Palmas, su diretore artìsticu Roberto Cipelli, chi a pustis de chimb'annos at a lassare su postu a Salvatore Maltana, su sìndicu Andrea Soddu e totus ant torrau gràssias a s'Ente Musicale chi traballat pro sa resessia de Nuoro Jazz e chi in sos annos at fatu naschire ligàmenes fortes intre sa tzitade, sos corsistas e sos artistas. Sun arribbados a Nùgoro dae totu sa Sardigna pro mustrare sas creatziones issoro frutu de abbistesa e istùdiu tècnicu, chircas supra sos materiales. Sun sos creativos sardos chi an rispostu a su cùmbidu de su sòtziu Creativi Nuoresi presèdiu dae Fabio Lampis chi eris at ammaniadu sa de chimbe editziones de s'addòbiu regionale de creativos e hobbistas. Sa mustra mercau l'ana fatta in s'istatzione de sos trenos de s'Arst, duncas si podiana biere òperas de cada zenia fattas impreande materiales diferentes, medas bortas dande una bida nova a trastos de impreu fitianu chi gràssias a s'abilidade e a sa bona muta de s'artista si mudana in àteru, un'esèmpiu profetosu de economia circolare. de sa cale totus faveddant a dies de oje e in Nùgoro amus bidu s'esèmpiu pràticu. Su Milan Club Nùgoro at bintu sa nova editzione de su Memorial Ugo Marziano dedicadu a unu grandu amantiosu de isport, agente de sa politzia de Istadu in pensione e dirigente de sa FIGC de Nùgoro. Sa formatzione at bintu in finale chin su puntègiu de bàtoro a unu, Contra a sa formatzione de sos familiares ube giocabana sos fizos Igor, ex giocadore de su Milan, e Antonello, e su ghèneru Marcello Puggioni. Su torneu fit sapadu coladu in su Centru Isportivu Chicchito Zuddas de Nugoro postu a disponimentu dae Alessio Milia, in cue Ugo Marziano giocabat cada chida chin sos cumpanzos. In semifinale sa formatzione de su Milan Club at bintu chin su puntegiu de bator a tres chin s'iscuadra de sos amicos, Sos parentes an bintu chin sa rapresentativa de sa politzia a sos rigores chin su puntègiu de chimbe a bàtoro. Sa politzia at bintu sa finale pro su tertzu postu pro tres a duos. Sa finalissima, duncas, at bidu binchende su Milan Club chin su puntègiu de bàtoro a unu e pro sa prima borta iscrivet su nùmene suo in s'albo de oro de sa manifestatzione. Sos àrbitros fin Manlio Fois, Umberto Lostia e Giuseppe Musio.